Mali kɔnɔ ani mali kɔkan fɛn fɛn sɔgɔlen don yandi tv la aw ni yan tuma aw bisimila an ka bamanankan kunnafoni sinteliman ninnu kɔnɔna la cakɛda min ɲɛsinlen don ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛli ma ka bɔ an ka jamana kɔnɔ n'o o ye office central du stupéfiant ale bamakɔ ba numan bolo yanfan bolofara olu ye tigɛ kɛ sisimafɛn caman na sibiri don n'o o ye protoxyde d'azote bouteille kɛmɛ saba ani bi naani ni fila shisha arôme ba kelen kɛmɛ fila ni bi naani bi seegin ani naani shisha kunkolo kɛmɛ duuru ka taa fara shisha bara bi duuru kan shisha charbon paquet kɛmɛ duuru ale ni strong nicopad boîte kɛmɛ ani bi wolonwula ni wale in senfɛ ni maa ninnu sera ka tigɛ kɛ fana siganamaa saba la minnu si b'a daminɛ san mugan ani naani ani san mugan ani kɔnɔntɔn n'u sigiyɔrɔ bɛnnen don falajɛ ɲamakɔrɔ ale ni yirimajɔ ma sibiridon su ka dugujɛ karidon na janvier kalo tile tan ani kelen san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ nɛgɛ kaɲa fila wagati jatigɛwalekɛbakulu caman minnu tun ni maramafɛn caman bɛ u bolo u bɛ moto kɛmɛ ɲɔgɔn bɔyanko sanfɛ olu de ye binkanniwale kɛ ka ɲɛsin an ka usine dɔw ma n'o olu bɛ bafulabe kayi mara kɔnɔna la o usine ninnu na usine stone bin kɛra ale kan ale ma ɲɛmaa yɛrɛ ibrahim jawara a ye o kunnafoni bila a ka bɔlɔlɔ sira facebook sanfɛ o kɔfɛ se kɛra diamond cement fana ma ni ale bɛ gangonteri ale ni carrière et chaux du mali ka bɔ karaga bin kɛra ninnu bɛɛ lajɛlen kan ni binkanni senfɛ minɛn ninnu caman tiɲɛna wa minɛn caman fana jenina An bɛ to Kayi mara kɔnɔna la hali bi. Kayi marabolo kɔnɔna la, sanubɔ yɔrɔ dɔ dafirila, n'o o kɛra sababu ye ka maa wɔɔrɔ k'olu bɔnɛ u ni na, n'o olu bɛɛ lajɛlen ye musolakaw ye. Kasara in kɛra jumadon keɲeti, Jalafara ale komini kɔnɔna la, Sajola cercle, Kayi marabolo kɔnɔna la. Kasara in kɛra nɛgɛ kaɲa tan ani wɔɔrɔ wagati ka taa se nɛgɛ kaɲa tan ani wolonfila waati ma. Kurun dɔ dafirila ni a kɔnɔmɔgɔw ye fleuve Niger sanfɛ, a kɛra Dire, Tombouctou mara kɔnɔna la. A senfɛ, maa naani olu de fatura, maa caman olu joginna, maa bi saba ɲɔgɔn bɔɲanko olu de tununna, olu ma ye fɔlɔ. A kɛra jumadon. Kurun in tun bɛ ka taga ni nin maa kofɔlen ninnu ye Tonka ale dɔgɔjɔyɔrɔ de la. O senfɛ, kasara in kɛra ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na, an bɛ waati min na i ko sisan. walasa maa minnu filɛ nin ni olu ma ye ɲɛ ka se ka da olu kan ninnu de tun ye an ka bi kunnafoni sen telimaw ye an sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan k'a lase aw ma nin wagati na yandi tv sanfɛ an b'a fɔ aw ye ko aw k'an bɛn waati wɛrɛ kunnafoni sen teliman wɛrɛw kɛnɛ kan